Salut, salut, salut, salut. Assalamu alaikum, le Mali et la diaspora malienne. Maliens, on y sera. Une vidéo est adressée au Mali de là. Maliens, nous Mali, surtout. Les Maliens de la diaspora.

celsius donc euh, yanni n ka don nin video kɔnɔ a ka kan n k'aw fo fɔlɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ na nin video in ye kɔfɛ surtout minnu b'aw kɔnɔ nin wagati in na aw folen don fɛn fɛn bɛ na ye kɔfɛ aw bɛɛ ka wagati foli don nin y'aw balimakɛ n'aw ka soldat mankan ye iba bocoum qui vous dit salut ee maliyɛnw j'ai décidé su in na n ko n tɛ taa n da min donna n hakili la ni n m'a partager n'aw ye c'est très très important pour moi ka kuma nin kan bi nin heure la yanni n ka taa n da parce que n b'a dɔn sini hali ni n bɛ video kɛ hakili mɔgɔlen tɛna kɛ ka se nin yɔrɔw ma quoi n bɛna n pan nin kunna parce que fɛn wɛrɛw bɛ n ka programme na k'olu fɔ n ka mercredi video la avant le grand dossier de rasta o de la n ye jateminɛ dɔw de kɛ n ye information caman lajɛ n ye bɔlɔlɔ sira dɔw bɛ yen ma deli ka don a kɔnɔ n bɛ deli k'a ye a siga bɛ kɛ n na mais bi n ye wari sara ka don a kɔnɔ n ye n ka crédit carte charger ka don a kɔnɔ ka information lajɛ ka tila ka n'a comparer Mali ta la donc ne ye maliyɛn de ye ne ye maliden de ye ni tiɲɛ don réellement ko n ka kɛlɛ bɛnnen don Mali kunkanko ma a ka kan n ka bɔ ka fɛn fɔ Mali ko la ee maliyɛnw an filɛ nin wagati min na bi an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ min na politiki sira fɛ an bɛ faransi kɛlɛli min na an b'an ka jamana tilali baliya kɛlɛli min na il est temps an ka ɲɛ yɛlɛ an ka réalité dɔw lajɛ sur le plan diplomatique sur le plan militaire sur le plan euh, euh, euh, euh politique fɛn caman de bɛ yen u bɛ faso kunkan bi maliyɛnw bɛɛ bɛ k'a kuru tigɛ mais n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ensemble bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ne ye bɔlɔlɔ min lajɛ bi a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais a tila tilalen don a hakili tɛ mɔgɔ kelen si la donc ne ye jateminɛ min k'a kan n ko ni n taara n da n t'a dɔn ala bɛ min kɛ n na yanni sini cɛ n bɛ se ka ɲina n bɛ se ka n ka hakili changer walima n bɛ se ka n ban k'a fɔ k'a to yen donc a donna n na sisan n ko sisan de fana n bɛ bɔ n b'a fɔ n b'a fɛ maliyɛn bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ nin na et ça c'est très important aw ka video partager ni fɛn dɔ bɛ yen n'a kɛra n'a b'i faso kun kan k'i to kɔfɛ anw ye min kɛ yan tugun ne tɛ jɔrɔ diɲɛ kɔlɔlɔw ɲɛ tuguni ne bɛ jɔrɔ ni faso de ye ne bɛ jɔrɔ ni mali de ye min bɛna an faso sɔrɔ ne bɛ jɔrɔ n'o de ye ne ma deli ka n da don fɛn minnu na maliko kɛlɛ in na nin wagati in kɔnɔna la n bɛna n da don o de la hakilinata ye min ye n b'a bɔ k'a di fasodenw ma bɛɛ k'i ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'o bɛ mali kɔnɔ bi n'o ye ɲɛdabiri kɛlɛ ye n'o ye kunfinya kɛlɛ ye ka sɔrɔ mɔgɔ kalannenw de bɛ k'a kɛlɛ kɛ kodɔnnaw de bɛ k'a kɛlɛ kɛ o kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye o ye politiki ko kɛlɛ de ye mais c'est secondaire n bɛ fɛ maliyɛnw k'a faamu an ka politiki ko kɛlɛ ta an k'a bila kɔfɛ bi ni maliyɛnw bɛ se ka bɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an ɲɛsin an ka faso taaɲɛ ma ne ye fɛn dɔw ye bi a ye ne sɔn hakili sugu dɔw la a man di ne ye ka n sigi ka mɔgɔw lajɛ kunfɛ kɛlɛ la kɛlɛ min tɛna an sɔn an sago la kɛlɛ min an tɛ laban ɲuman sɔrɔ a la an b'o kɛlɛ de la kɛlɛ min b'an to kɔfɛ an bɛ k'o kɛlɛ de kɛ kɛlɛ min b'an faso fara ka fasodenw fara ka an ka dugukolo fara k'u bɔ ɲɔgɔn na an b'o kɛlɛ de la an bɛ k'a nɔgɔya an juguw ma ni an yɛrɛw ka taabolo ye donc ne ko n tɛ n da bi n fo n ka bɔ ka n da don a la ka dɔɔni fɛsɛfɛsɛ aw ye ne ka foli b'aw bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ yan nin wagati in na je vous en prie n tɛ commentaire si bloqué bi parce que a temps yɛrɛ tɛ n bolo ne b'a fɔ aw ye de fɛn min kundalen don an faso kan mɔgɔ caman ka jateminɛ m'a fanba bɛɛ ye bɛɛ bɛ ka kunkurunin de tɔmɔ a la ne mɛnna information lajɛli la bi ka tɛmɛ don tɔw bɛɛ kan facebook sanfɛ mali côté la a ye n bila n tun bɛ ka siga bɔlɔlɔ min na n ko n bɛ n ka wari don a la k'a kɔnɔna lajɛ a ye n bila ka don o de kɔnɔ bi n donna a kɔnɔ n dun ye min jateminɛ n kun na yanni n ka don a kɔnɔ n taar'o de sɔrɔ yen o de la n ko n bɛ bɔ ka kuma an ka fasodenw fɛ ne mago t'a la fɛn min bɛ ne sɔrɔ kɔfɛ tugun mais a ka fɔ ko ne y'a fɔ n ye ladili k'a ko la mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la hakili ka na an na n t'a dɔn n'an bɛ se k'a kunbɛn mais n bɛ se ka min kɔni fɔ wagati min kɔnɔna la fɛn min bɛ sen na an bɛ kɛlɛ min na n'o ye politiki ko kɛlɛ ye jamana faaba kɔnɔ n'o ye bamakɔ ye o ye kɛlɛ fu de ye fɛn min bɛna an sɔrɔ o kunkɔrɔ faransi tun bɛ min ɲini anw bolo u y'a sɔrɔ u y'a sɔrɔ an y'u ka diplomatiw gɛn an tilala k'u ka militɛriw gɛn n tun y'a fɔ n ka video tɛmɛnen dɔ la n ko ni faransi taara ka bɔ mali kɔnɔ aw hakili la faransi bɛ dan yɔrɔ jumɛn u bɛ dan niger u bɛ dan burkina u bɛ dan tchad ni jamana saba ninnu kelen o kelen ni faransi b'a kelen kɔnɔ u bɛ se ka wuli ka kɛlɛ dɔ ta k'an faso sɛgɛrɛ an sigilen tɛ ni min ye u tɛ an kɛlɛ ka sɔrɔ u ma taa sira jɛlen fɛ sariya sira fɛ sira min ni yamaruya b'u bolo ka kɛlɛ kɛ faransi bɛ kɛlɛ kɛ n'o sira de ye diɲɛmɔgɔw k'a ye k'u b'u u ka lakana kɛlɛ de la an ko ko faransi ka takuba ta ka bɔ an da la u ka barkhane ta ka bɔ an da la kɔnsekansi min b'a la o de ye ka fanga di azawad ma faransi tɛ taa yɔrɔ jan faransi bɛna dan niger de u b'u sigi k'u mankun faransi bɛna sɔrɔsi minnu to anw fɛ yen n'o ye cadi sɔrɔsiw ye saheli kɔnɔna la mali kɔfɛ niger kɔfɛ burkina kɔfɛ Cadi sɔrɔsiw fana ye sahel kɔnɔ mɔgɔw de ye wa u fɔrɔlen don sahel kɔnɔ kɛlɛ la u bɛna sahel kɔnɔ kɛlɛ kɛ cogo di ka ɲɛsin anw ma faransi tagalen kɔfɛ k'u bila an ka frontière kɔfɛ fɛn min bɛna wolo o la o ye azawad ka poyili de ye wa azawad poyila azawad poyilen don aw hakili t'a la k'u poyilen don ka so niveau min na u bɛ ɲini ka tɛmɛ o kan kidal tesalit tawudeni tɔnbɔkutu aw tɛ ka min miiri faransi tɛ tuguni azawad de don wa faransi bɛ azawad ka proclamation de kɔnɔ u k'u ka jamana ɲini k'u ka indépendance ɲini k'u ka jamana k'u ta ye faransi sigilen don k'olu de kɔnɔ i komi u ye anw pousser ka anw bila ko kɛbalikɛw ni kuma fɔbali fɔw la ni an ka politisiyɛn hakilintanw ye ka tila ka an kɔ don ɲɔgɔn na politiquement jamana capitale kɔnɔ pour que an ka ɲina u ka kɛwalew kɔ u bɛ ka minnu baara sira wɛrɛw fɛ aw ka accès tɛ bɔlɔlɔ minnu na i tɛ se ka nin san k'i to mali kɔnɔ i bɛ se ka nin san k'i to mali kɔ kan de ne y'a nin bɔlɔlɔ in san bi su in na n ye min y'a kɔnɔ azawad sigilen don wa faransi b'u dɛmɛ a b'u dɛmɛ ni sariya ye a b'u dɛmɛ ni tiɲɛ ye k'a sɔrɔ ale de ye nin labɛn k'a ka nkalon kɛ tiɲɛ ye ka wuli ka baara kɛ n'a ye ka tila ka an ka fasoden tɔw kɛlɛ ka jamana in fara ni mali farali tɛ aw jatigɛ n'a t'aw tɔɔrɔ min bɛ mali ko la ni aw t'a fɛ ko fo dɔ de ka kɛ perezidan ye dɛ politiki dɛ pati dɛ demokarasi dɛ faransi y'aw nɛgɛn ka kɔgɔ kɛ buru la k'a gɔn a la ka sɛgɛ k'a la k'a d'aw ma aw bɛ k'a dun mali kɔnɔ an faso tilala n'aw t'a kalama ne ibabu kun b'o f'aw ye bi yanni n ka taa n da an ka miniti tɔ ye miniti damadɔni de ye ne de bɛna fɔ aw ye azawad mɔgɔw bɛ labɛn sugu min na bi réunion minnu bɛ ka kɛ bi ɲɔgɔnye minnu bɛ ka kɛ bi mali territoire kan ani niger territoire kan ani algérie territoire kan ani tchad territoire ni burkina territoire kan ne iba tɛ kuma n kun fɛ ne mago tɛ conséquence la min bɛ ne sɔrɔ tugun ne tilala ne b'a fɔ aw ye labɛn minnu sabatilen don nin seleke minnu ni ne filɛ k'a fɔ aw ye n'o ye tesalit kidal tawudeni ani tɔnbɔktu ye ne baden maliyɛnw ninnu bɔtɔ don an taya la n'u bɔra an taya la i komi faransi ye fɛɛrɛ min tigɛ walasa an k'u gɛn ka bɔ an fɛ yen san seegin ni tila tɛmɛnen kɔnɔ u ka baarakɛbaliya la ka ɲɛsin an faso dɛmɛli ma o résultat tɛ dɔwɛrɛ ye u ye min ɲini u y'a sɔrɔ an y'u gɛn diplomatiquement an y'u gɛn militairement an tilala k'an ban u la politiquement an y'an ban u ka demokarasi la u kɛlen bɛ k'a ta en témoignage n'o ye cedeao ye k'o bila en mise en garde k'u ye ka kuma f'u ye min bɛ sahel nin tilali ko kan ko mali ka intérêt de b'a la aa ne ye nin information ninnu kalan bi a ye ne jigi tigɛ a ye ne jigi tigɛ mali ka information ma kodɔn ma se nin yɔrɔ ninnu ma ne bɛ layidu di aw ma a b'aw sigi aw b'a lajɛ n'an ma nin politiki kɛlɛ in bila bamakɔ kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ka jɛ an k'an ka sɔrɔsi ninnu nasigi parce que nous avons un président inexpérimenté par rapport à une guerre globale

a ka faamuyali man bon ka se diɲɛmɔgɔw kɛlɛli ma a fɛɛrɛ t'a bolo tubabuw nana ni fɛɛrɛ min ye ka an kɔ don ɲɔgɔn na politiquement demokarasi sira fɛ ani siviliw ni sɔrɔsiw ka kari ɲɔgɔn na sira fɛ o ye sira sɔrɔ mali kɔnɔ o résultat b'u bolo an bɛ se ka bila u ka diplomatie la cogo min k'u gɛn diɲɛmɔgɔ k'a ye u ye sira sɔrɔ o fɛnɛ na o fɛnɛ résultat b'u bolo an bɛ se ka an ka jamana fan min kisi n'an tɛ se ka fan dɔ kisi n'u sen kelen b'o kɔnɔ ka sababu kɛ anw ka gɛnni min taara ka ɲɛsin u ka kɛlɛkɛcɛw ma an ka jamana kɔnɔ o fɛnɛ résultat b'u bolo u y'olu fara ɲɔgɔn kan u y'u ka synthèse di u kɛlen bɛ ka azawadi république yamaruya u ka wuli k'u jɔ u k'u ka jamana réclamer ni azawadi réclamera don min dɛmɛcogo tɛ mali la aw ɲɛ bɛ russie min na bi a ye taa otan kɛlɛ lajɛ an bɛ don min na i ko bi min bɛ otan ko la ka ɲɛsin russie ma ukraine kɛlɛ kɔnɔna la ni mɔgɔ minnu ɲinɛnen b'o kɔ u ka taa Ukraine kɛlɛ in lajɛ u bɛ min wele Ukraine ou je sais quoi parce que je suis très énervé les paroles me manquent même ne ye fɛn min ye information kelen tɛ yen ne bɛ se ka min ta ka bɔ a tɛ yen fɛn fɛn bɛ yen ni ne bɛ se k'a ta ka bɔ ni ne y'a ta ka bɔ walahi de ala ye aw tɛ ne ye réseau kan tuguni parce que mɔgɔ min y'a ta ka bɔ o bɛ dɔn i b'i ka crédit carte de charger k'i ka adresse de bila k'i ka information i wolo dati i fa n'i ba tɔgɔ i donna Amérique don min wa i bɛ diɲɛ fan min parce que tant que i bɛ Mali dugukolo kan i tɛ nin ye tant que i bɛ Azawad kɔnɔ i b'a ye i b'a ye avec leur propre téléphone u ye minnu di mɔgɔw ma cɛncɛn kan o mɔgɔw de b'a ye ne ye nin bɛɛ de ye Ala de bɛ fara ne yɛrɛ kan hali nin kuma in kun tigɛli la nin fɛn in kɔnɔ mais ne ka sira t'a la ne b'a fɔ maliyɛnw ye an bɛ kunfinya de la a y'a lase an ka sɔrɔsiw ma n'a y'a lase an ka sɔrɔsiw ma aw k'a cɛ k'a lase politisiyɛnw ma an bɛ solution min ɲini min na démocratie la an b'o kɛlɛ la kuma min an ka jamana bɛ ka tila an kɔ kan mali sɔrɔsiw bɛ wuli k'u bɛ taa nin kɛlɛ kɛ a bɛɛ ni bɛ to a la aw kana ɲini k'a faamu yɛrɛ a y'a lase maliyɛnw ma a y'a lase politisiyɛnw ma u bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la bi u k'a bila u ka segin ka fɔ kɛlɛ u k'o kɛ maliyɛnw bɛ mankan fɛn fɛn la bi yɛrɛwolo debout dɛ cdr dɛ choguel dɛ assimi dɛ u ka nin bɛɛ bila an yɛrɛ damaw ka wuli ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn ye joona an ka recrutement kɛ an k'an ka armée labugun an k'an ka armée supporter an ka politiki bila dugu ma an bɛ don min na i ko bi u bɛ k'an distrait ka an ka jamana ci hɛrɛ min bɛ mali kɔnɔ a tɛ sahel fan si hɛrɛ min b'an ka sahel kɔnɔ a tɛ yɔrɔ si français ko k'u bɔra k'u bɛ bɔ ko barkhane bɛ retire takuba bɛ retire u bɛ taa yɔrɔ jumɛn u bɛ taa niger burkina ani tchad u sigilen bɛ yen wa u bɛ ka république azawad proclamation don de kɔnɔ n'a proclamera don min aw ɲɛ bɛ tchadien minnu na k'u bɛna olu lato mali kɔnɔ ne iba de bɛ k'a fɔ aw ye frontière kunkurunin min tora an ni cɛncɛn daminɛ yɔrɔ cɛ an ka jamana kɔnɔ olu tchadiens bɛ yen k'o de lakana doncogo t'an ka mɔgɔw la an kana hali a kɔrɔbɔ

parce que pression min bɛ risiw kan ukraine ko la anw fanga tɛ se ka diɲɛ mɔgɔw kɛlɛ risi kelen tɛ se ninnu na ninnu faralen ɲɔgɔn kan fɛn min tɛ risi ye u b'a écraser fanga min b'a kɔfɛ a ma se ne k'o tɔgɔ bɔ n da la aw bɛɛ b'a fanga dɔn risi tɛ se u la u faralen tɔw kan u ni risi risi bɛ k'u ɲɛkɔrɔ komi ɲɛbɛrɛ de ye u bɛ ka risi convaincu de mali ko in na parce que fɛn min b'anw ka dugukolo in kɔ kan u ka intérêt de b'a la wa an tɛ s'u la an kana ɲɔgɔn nɛgɛn faransi sigilen bɛ niger tout près ni azawad réclamera don o don ni azawad mɔgɔw bɔra n'u ka drapo ye don o don n'u y'u ka république réclamer don o don aw b'a fɔ ko iba bokum ye nin fɔ u bɛna wuli dɛ an kɔni ye tiɲɛniba de kɛ anw yɛrɛ nɔ tɛ parce que fɛɛrɛw de tigɛra ka anw bila diplomatiquement ka erreur kɛ politiquement ka erreur kɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ lutte interne et puis militairement ka tila ka erreur fɛnɛ kɛ ni mɔgɔ min ko k'i ma da la wagati de y'o juge ye ne ye min kalan ne de b'a dɔn ne ye min na information min lajɛ bi su in na ne de b'a dɔn n'aw y'aw sigi aw bɛ mali tilalen ye i n'a fɔ sudan kɛra cogo min très facile n'aw ko k'aw bɛ résister mɔgɔ o mɔgɔ bɛ marifa t'a la a si ni ni tɛ segin bamakɔ ne de bɛ k'a fɔ aw ye dɛ n tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye ni min dara la o don ni min ma da la aw jɔ tan komi nin m'a faamu mɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kɔnɔ o tɛ ka n faamu mais ne ye min ye n'i y'a ye ne bɛ bɔ ka video kɛ nin heure la ne tɛ seku tunkara ye moi je suis pas politologue ne tɛ seku tunkara ye ne tɛ bɔ ka urgent urgent kɛ ka mɔgɔw jatigɛ k'u bila ten fɛn min bɛ ka kɛ mali kɔnɔ bi n'o ye politiki kɛlɛ ye bamakɔ kɔnɔ o kun ka dɔgɔ nin na président min b'an kunna n'o ye asimi goyita ye il n'a pas quarante ans ninnu ye nin bɛɛ de calculer nin bɛɛ de programmer la k'a nati président min b'a to faransi t'a la faransi yɛrɛ t'o fɛ n'aw ko ko faransi ye tɛgɛrɛ fɔ ba ndaw kun ko kudeta fɔlɔ diyara faransi ye non non non aw m'a faamu hali bi parce que faransi bɛ peresidan de nɔfɛ min bɛ ban u ta ma faransi bɛ peresidan de nɔfɛ min b'u gɛn faransi bɛ peresidan de nɔfɛ min bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ k'u ye san kɔnɔntɔn dafa mali kɔnɔ u ma se ka protection kɛ faransi bɛ peresidan de nɔfɛ min b'a f'u ka taa u y'o de sɔrɔ an y'u ka kɛlɛ de kɛ u ye u bɛ nizɛri de azawadi bɛna réclamer de ni azawadi réclamera kidal b'i ta y'a la taselit b'i ta y'a la tawudeni b'a ta y'a la tɔnbɔkutu ni ala ma fara an kan gawo bɛ fara a kan anw tɛna cɛncɛn y'an ɲɛ la tugun ka anw ta an ka jamana fan dɔ don o de bantɔ filɛ k'a lasama fo moritani ne bɛ ka min fɔ aw ɲɛna n'aw dara la o de don n'aw ma da la ne tɛ da n ko ni n ma nin information d'aw ma politiki kɛlɛ min bɛ mali kɔnɔ an k'a bere sɛmɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka solution ɲini an ka jamana kisili la n'o ka sɔrɔ eh, irisila b'aw bolo sira min kan n'a tɛmɛna bi kan aw tɛ irisi sɔrɔ o kɔnɔ tuguni n'aw ma da la a ye irisiw to yen aw k'aw sigi aw k'u lajɛ u dan ye u ye yɔrɔ minnu ci ye u tɛ se ka kɛlɛ kɛ gawo kɔnɔ u tɛ se ka kɛlɛ kɛ kidali kɔnɔ ni mali bɛ fɛ ka ka mali mumɛ bɛɛ k'a ta ye mali kan ka wuli ka kidali minɛ bi n'aw ma se ka kidali minɛ bi n'aw ma se ka MNLA détruire n'aw ma se ka MNLA bali fɛn fɛn ye kɛlɛ kɛ u bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kidali u bɛɛ b'u sama ka bɔ santiri la u y'aw puse de ka taa n'aw ye santiri la walasa u ka segin u kɔ ka na kidali kɔnɔ ka na gawo kɔnɔ ka na tɔnbɔkutu kɔnɔ ka na tisaliti kɔnɔ ka na tawudeni kɔnɔ ninnu y'u ka guvɛrinɛriw de sigiyɔrɔ ye nin ye mali tilatɔ de ye tan aw seko foyi t'a la expérience tɛ asimi la ka diɲɛ kɛlɛ ye expérience b'a la mali armée kɔnɔna la mali armée tɛ foyi ye diɲɛ mɔgɔw kɛlɛ ka armée kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn ne b'a fɔ aw ye n'aw bɛ se n'aw bɛ se aw ye kɛlɛ c aw k'aw sigi aw ka recrutement kɛ k'a don an ka armée la an kana Russie bolo bila nin wagati ninnu kɔnɔ fɔlɔ an ka se k'a lajɛ ni Russie bɛ se k'an nadon Kidali aw y'o kɛ preuve ye a ye Russie bila à l'épreuve aw k'a lajɛ ni Russie bɛ se ka Kidali d'aw ma ni Kidali dara aw ma ne Iba bɛ sunɔgɔ ni Kidali kɛra Mali ta ye ne Iba bɛ n da ni Kidali donna an garisigɛ la ko an ka sɔrɔdasiw de bɛ kidali an ka administration bɛ yen an ye kidali minɛ an ka base bɛ yen kidali a bɛ tisali a bɛ tawuseni a bɛ tɔnbɔkutu ne iba bɛ n da ka sunɔgɔ mais tant que a ma kɛ ne b'a fɔ aw ɲɛna n ko n bɔra min kalama bi donc o ye tiɲɛ ye a information ka kɔgɔ n tɛ se ka kuma a kɔnɔla kan ka tɛmɛ nin kan n'aw ye wugubali kɛ bɔlɔlɔ kɔnɔ peut-être aw yɛrɛ bɛna bin a kan mais ne b'a dɔn k'i to mali kɔnɔ i tɛ se k'a ye parce que rouge bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o si t'a ye bleu ni vert de b'a ye bleu ni vert dun ne ɲɛ b'a la fo timiyawin ne ɲɛ b'a la fo adrar fo bordj algérie territoire kan ne ye nin bɛɛ kalan su in na ne ja tigɛra ni mɔgɔ min ko k'i ma da la o y'i kunko ye ne ye maliyɛn de ye fɛn min bɛ n faso kun kan hali n'a bɛ n jeni n b'a fɔ maliyɛnw ye anw bɛ politiki ko kɛlɛ min na bi n'aw m'a bila jamana in bɛ tila ka tila k'aw bila a fantanyamayɔrɔ la pression dɔ bɛna kɛ mali kan maliyɛn si tɛ se k'a supporter pendant un long moment yann'an bɛ ninakilida sɔrɔ o de kɛtɔ don ka an sɛgɛrɛ ne tɛ nkalon tigɛ aw ye dɛ an ka sahara t'an ta ye tugun film dɔ delila ka bɔ an delila ka a film filɛ ne ni muso ne y'a fɔ a ye n ko fɛn o fɛn bɛ film nin na n'u bɛ k'a kɛ yɛrɛ yɛrɛ ko ye n ko réalitéw de don film nin titiri ye ko sahara a ye taa film nin lajɛ recherche min bɛ nafolo min bɛ mali dugukolo kan a sahara kɔnɔ aw ka taa lajɛ a bɛ cogo min

anw bɛ politiki kɛlɛ ni lagalagatɔya kɛlɛ la an bɛ ben le cerveau nɔfɛ an bɛ nin manamana mɔgɔ ninnu nɔfɛ fatɔ denya kan fɔ la don o don an bɛ choguel nɔfɛ u b'a dɔn premier ministre sugu min b'an bolo il est bête il est assoiffé de pouvoir il a faim et c'est un n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min quoi c'est inexpérimenté il a faim il a soif il est maudit par la recherche du pouvoir asimi et modibo modibo toure n b'o f'i ɲɛna modibo tarawele asimi et choguel ne trouveront jamais de solution pour ça an kana ɲɔgɔn nɛgɛn a b'an ni minnu cɛ u n'an tɛ kelen ye u fanga ka bon n'an ta ye u fɛɛrɛ ka ca n'an ta ye ninnu wulila opium nɔfɛ afghanistan u y'a minɛ k'a k'u ta ye yɔrɔnin kelen u ye talibanw kɛlɛ k'u sago kɛ afghanistan anw ka jamana kɔnɔ maliyɛn fimanw an cɛw n'an musow ni denw minnu bɛ sa o tɛ ninnu ɲɛkɔrɔ foyi ye u ka intɛrɛw ɲinini na u taara nin ɲɔgɔn ta ka taa afghanistan sɛgɛrɛ u y'a ci k'a ban muso ni den fitininw de sara afghanistan hakɛ t'a la u yɛrɛ ka sɔrɔdaw de tora a la hakɛ t'a la o kelen de talen don ka anw sɛgɛrɛ mali kɔnɔ ninnu b'u ka sɔlɔdaw ni to yen ka bi yɔrɔ yɔrɔ ninnu bɛ muso ni denw fagalen ye yɔrɔ yɔrɔ n'u tɛ wuli u bɛ fɛn min nɔfɛ n'u m'a sɔrɔ u t'a dabila n'a daminɛna a tɛ jɔ n'aw ma da la cogo min ka di aw ye aw y'a miiri i komi mɔgɔ gerenman de ka ca anw faso la bi i bɛ tiɲɛ f'u ye u b'i kɛ manamanamɔgɔ ye i bɛ ka bɔ k'u lasɔmi u b'i kɛ fatɔ ni fɛnw ye kɛlɛ min kɛra irak kɛlɛ min kɛra iran kɛlɛ min kɛra afghanistan n'o ma aw sɔn hakili la maliyɛn saya tɛ ninnu ɲɛkɔrɔ foyi ye maliyɛn tɛ da la f'a k'a ye mɛ a y'aw sigi aw bɛna nin ye fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ ninnu ye muso ni den dama min faga u ka hɛrɛ kama u ka nata kama u ka tɔnɔ kama foyi t'a to u bɛ mali to yen anw muso n'an denw n'an ka balikuw n'an ka sɔrɔdasiw fagali tɛ ninnu ɲɛna foyi ye ninnu yɛrɛ ka sɔrɔdasiw bɛ sa u ka foyi t'a la ninnu ka avion minnu bɛ kɔlɔsili kɛ u bɛ bin anw ka désert kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ an ka sɔrɔdasiw t'o kalama mɛ n'i y'a foto n'a kuma dɔw mɛn i dabali bɛ ban avion bɛ bin anw ka désert kan ninnu ka fanga bɛ wuli ka bɔ alimaɲi jamana kan ka na mali kɔnɔ miniti bi saba ani duuru miniti bi naani ni duuru o y'a cayalen ye u bɛ n'u ka avion de protection couvert u ka information bɛ bɔ avion min kɔnɔ maliyɛn si tɛ nin kalama anw sigilen b'an kunfɛ ninnu bɛ b'u ka base kɔnɔ allemagne ka na u jigin mali désert kan en moins d'une heure de temps anw sigilen bɛ mali kɔnɔ an bɛ ka anw miiri ka jɔn de bɛna kɛ président ye an bɛ k'an miiri jɔn de bɛna kɛ premier ministre ye an bɛ k'an miiri jɔn de bɛna kɛ jeune leader ye o jeune leader lagalagatɔw de bɛ bɔ u y'olu de ka sira nɔgɔya u bolo k'u nɛgɛn k'u bila olu yɛrɛ faransi gɛnni kan ka bɔ mali kɔnɔ n'u dabara ye ka sira nɔgɔya u ma u bɔra bi diplomatiquement u bɔra bi militairement politiquement la france ne soutient plus le mali aw yɛrɛ k'a calcul k'a kan u bɛ ka cedeao parti min sɔrɔ fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ fo ka taa diɲɛ wuli olu t'u kɔ don impérialisme na k'u bɛna mali de dɛmɛ n'a y'aw sigi o kan aw b'a jɛ burkina niger tchad fo ka taa diɲɛ wuli côte d'ivoire sénégal moritani nin si tɛna mali dɛmɛ moritani ka ouverture mali ye sur le plan que kamiyɔnw ka don c'est pour nous laisser respirer n'aw t'o dɔn n b'o f'aw ye a bɛɛ de ala ni kira cɛ c'est pour nous laisser respirer sénégalais ni fɛnw bɛ kule fɛn fɛn la c'est pour laisser le mali respirer ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ni tubabuw tilala ɲɔgɔn na ni fɛn bɛɛ dalen don tabali kan ka ban mali kɔ kan fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ walayi de ala ye nin da man dan na solution min ka surun nɔgɔya la o ye maliyɛnw ka politiki kɛlɛ bila joona joona politiki mɔgɔ ninnu ka ni fugaridenya kɛlɛ in dabila u ka sɔrɔsi ninnu na sigi aw denw de bɛ k'aw mara aw dɛsɛlen bɛ ka bɔ ka tiɲɛ f'u ye ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ka recrutement kɛ an ka armée kɔnɔ ka risi tɔ la nata ka taa fɛ ka tila ka tɛgɛ bɔ sira wɛrɛ fɛ min bɛ se k'an kisi kanada y'i kɔdon faransi y'a kɔdon jamana misɛnnin tɔ minnu b'olu kɔ olu y'u kɔdon ka fara u kan amerikɛnw sigilen don u bɛ filɛli la olu de ta ye damu ye olu de bɛ piyɔn puse k'a bila yɔrɔ min ka d'u ye a bɛ taa olu taabolo fɛ risi bɛ kɛrɛfɛ presiyɔn min b'o kan ukraine bi bɛɛ b'a kalama a ka bon hakili ma risi min bɛ k'an dɛmɛ bi hakɛ bɛ risi ka dɛmɛ la n'aw dalen don a la ko risi bɛ k'an dɛmɛ ben le cerveau n'i dalen don i ka fatɔdenya kan fɔ ninnu na a ye bɔ aw ka kidali minɛ k'a jira an na a ye bɔ aw ka kidali minɛ a ye bɔ aw ka labizanga minɛ aw ka labizanga minɛ k'a di mali ma an k'a ye n'aw dalen don aw ka fugaridenya kan fɔ la aw bɛ manamanakan min na bi asimi est un enfant denmisɛnnin de don c'est un enfant militaire mali garadi tɛ tiga cipa ye ninnu ka kɛlɛ ɲɛkɔrɔ un colonel malien plus un colonel occident occidental aw ni ala ni kira cɛ aw bɛ da asimi bɛ mali de dɔn est ce que asimi bɛ diɲɛ dɔn fɛn min bɛ ninnu bolo est ce que asimi b'a dɔn aw politiciens minnu sigilen don ko sogɛl est ce que aw b'a dɔn sogɛl bɛ a binna piège min kɔnɔ sogɛl binna piège min kɔnɔ mali fara piège de don sogɛl binna piège min kɔnɔ mali cili piège de don ni ne iba bokum de mankan ye sini ne bɛ video sigi nin kan ni ala ma basi kɛ n na n'i y'a ye n ma se ka video kɛ nin kan wagati ye n koron parce que minuit tɛmɛna sisan ne kan ka wuli 4 heures du matin ka labɛn sabati ka taa baara kɛ ni n jiginna o 4 heures du matin baara wagati heure seegin kɔfɛ ne kan ka yɛlɛn su fɛ tuguni ni ala y'a nɔgɔya ma n bɛ video kɛ ni ala m'a nɔgɔya ma o de kama n ye n forcé ka nin kɛ aw k'a faamu fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ n'aw ma kuma ninnu fɛ u ka politiki kɛlɛ bila mali tilali dɔrɔn tɛ dɛ u bɛ tila ka na bara don an da la bamakɔ kɔnɔ n'an kunnajara u b'a da mali tilali ma gawo hakɛ la o y'an kunnajalen ye nin ye ne iba de ka kuma ye n'aw dara a la o don n'aw ma da a la min ka di min ye o k'o miiri min ka di min ye o k'o fɔ ne ma pouvoir militaire min b'an kunna fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ u tɛ se ka an ka jamana kisi n'an ma bɔ ka fara u kan tant que an bɛ politiki kɛlɛ la juguw sago de bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ u ye min ɲini an y'o de d'u ma k'u ka diplomati gɛn ka tila k'u ka sɔrɔsiw gɛn u b'u mabɔ u ka diplomati kelen tɛ mali kɔnɔ relation ɲuman t'u ni mali cɛ azawad bɛna a ka république réclamer wa faransi b'a pan ka bɔ niger ni burkina ni tchad ka don k'u dɛmɛ cadiyɛn minnu tɔtɔ don mali la u ka position tɛ dɔwɛrɛ ye c'est pour sécuriser l'azawad

fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ walahi de ala ye ne tɛ nkalon tigɛ aw ye n'aw ma wuli k'aw jɔ ka nin fugaridenya kɛlɛ in dabila bamakɔ kɔnɔ n'aw ma wuli ka nin politiki kɛlɛ in lajɔ ka fara an ka militɛriw kan aw minnu ye balikuw ye aw denw de bɛ k'aw mara ko aw tɛ se ka bɔ ka hakili ɲuman don olu kɔrɔ militairement aw bɛ fanga ɲini de la aw bɛ ka pouvoir de ɲini aw bɛ jamana jumɛn mara jamana min cira jamana min farala fila ye jamana min y'a teriw perdu jamana min y'a marabaga gɛn c'est pas pour rien que la france vous provoque ka aw bila ka ale gɛn c'est la france qui nous a colonisé la france ne manque pas de ruse ne de b'o k'o fɔ aw ye n'aw bɛ se ka min kɛ a y'a kɛ n'aw tɛ se a y'aw sigi aw denw bɛ k'aw mara bamakɔ nkalon de kan aw denw de bilakoroninw de bɛ k'aw mara sɔrɔsi denmisɛnninw asimi aw bɛ hakɛ to dɛ n'i ma tere juguya fu ye ta u t'a faamu ni fugariden ninnu sigilen don fanga ɲini ni depite ɲini ni mɛri ɲini ni n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min quoi ka aw lajɛ aw denw ka tugu aw kɔ aw wolola ka mɔgɔ minnu to politiki la olu k'a bɛɛ to aw ta la aw kan k'a dɔn ko nin ye natabadenw de ye aw ka bɔ ka an faso kunmabɔ a ye maa ɲɛnamaw ɲini maliyɛnw ka wuli k'u jɔ fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ ni politisiyɛn fɛn fɛn filɛ ne tigɛlen don nin bɛɛ la nin bɛɛ binna faransi ka jɔ kɔnɔ nin bɛɛ binna ɔkisidan ka jɔ kɔnɔ u ye fɛn fɛn u ye jɔ fɛn fɛn fili a ye nin bɛɛ minɛ parce que u b'a dɔn fugariw don u b'a dɔn ninnu bɛ bɔ ka kɛlɛ k'u ye u b'a dɔn ninnu b'u supporter contre leur propre pays

ils ont tous leurs plans pour que k'anw ka jamana tulu bɔ an minnu bɛ kɔfɛ yan n'an ye min ye n'an bɔra k'a fɔ aw ye n'aw m'a minɛ aw bɛ bin a dingɛ kɔnɔ asimi koyita politiki mɔgɔ ninnu mabɔ i la i k'i ɲɛsin mali frontière ma militairement asimi koyita sogɛli ni mɔgɔ ninnu ka manamanakan dabila u y'u bila k'i distrait u y'u bila k'an ka armée distrait choguel n'est rien par rapport à ce qui menace le mali aujourd'hui a ye wuli aw ka taa kidali nɔfɛ a ye wuli aw ka samara don kidali nɔfɛ n'aw bɛ fɛ ka mali kisi n'aw bɛ fɛ ka mali kunmabɔ nin de tun bɛ ne iba bokum bolo ne tɛna tɛmɛ nin kan ni ala ye sini don garisɛgɛ la k'a wagati kɛ n bolo fɛn min bɛ n bolo n bɛ bɔ n b'o fara nin kan mais ne kɔni b'a ɲin'aw fɛ politiki kɛlɛ min bɛ bamakɔ kɔnɔ bi fugaridenya kɛlɛ ma tɛmɛ a kan mali bɛ ci ka tila nin bɛɛ sigilen ɲɛna an b'a fɔ ɲɔgɔn ye n'aw ma wuli bi k'aw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔsiw aw denw de ye sɔrɔsiw ye aw dɔgɔninw tɛ aw denw de don a n'aw mɔdenw n'aw ma wuli ka ninnu hakili sigi n'aw ma wuli ka ninnu bɔ jatigɛ kɔnɔ n'aw ma wuli k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka nin juguyadenya kɛlɛ in dabila ni ni ni ni guerre ni ni haine inutile nin min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ma ban jamana t'aw bolo n'aw ma ban aw kɛra fugaridenw ye n'aw ma ban aw mɔdenw n'aw fufafu u bɛna nin kiiri bɔ aw la aw salen kɔfɛ san bi duuru n'aw ma n'aw ma nin kɛlɛ in ban ka ɲɔgɔn minɛ ka wuli ka an ka sɔrɔsiw bila ka recrutement kɛ ka armementw san ka suyɛli bɔ aw hakili la wari min bɛ se ka don armement min na a ka don a la Russie ni Chine ka sira fɛ n'aw ma chinoisw wele k'u la nata n'aw ma irisiw wele n'aw ma turikiw wele n'aw m'aw ka mɔgɔ weletaw wele n'aw m'aw protéger aw ka jamana t'aw ta ye ne de bɛ k'a fɔ aw ye nin de tun bɛ ne bolo asalamu aleykum